mɔgɔ i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ i tɛ sini dɔn bana muso min ladonni o bɛ kɛ den sɔrɔla ye wa o tɛ kɛ den sɔrɔla ye wa n ko muso dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ du muso fɔlɔ a ma den sɔrɔ n'i ye filanan ta k'a ladon o mana filanan mana den sɔrɔ dɔrɔn ɲama bɛ lakari fɔlɔ la a bɛ den sɔrɔ
a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ filanan tɛ den sɔrɔ fɔlɔ bɛ den sɔrɔ filanan ɲɛ a faralen ala la
o kuma y'i bolo
jeliba namu
ɛɛ wululafili sununkun ye nka mɔgɔlafili sununkun tɛ ye abada ee i ma deniya kan fɔri dɛ o le kama namu ne walen nin mɔgɔ nɔfɛ ne nana ni mɔgɔ ɲini jamana ni fan tan naani bɛɛ ee ina ka ye ina balimaya kɛ namu ne bɔtɔ n y'a foro dɔ o lon ne ne nana ni mɔgɔ sigilen yiriju fɛ meru meru la aa foro jahali na ye foro jahali o dɔ ye ŋɔnya o dɔ ye a meru meru la ye a kurukuru la ye

jeliba i yɛrɛ min deliko ka bira jeliba o ye min ye e ma se k'o dɔn ayi ka bɔ lawali la ka na se bi la ka bɔ a ye bɛnbaw la ka na se an bɛnbaw la fo ka na bila aw ba jeliba ee a ye mana anw ye a ye bɛ kuma de ka wasa ka an ja don an yɛrɛ la kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye jeliba bi an ye ɲɔgɔn ye i ma se k'o kɛ mun de bɛ yen i ye mun de mɛn ko di sa Hmm. n y'a faamu ɛɛ n'an aw faw kun ye anw faw ye Mhm. an ta faw kun bɛ kuma aw faw la kosɛbɛ an yɛrɛ mana aw ye Mhm. an tun bɛ ɲamakalakan fɔ aw ye siga t'a la i kan t'o ma wa n kan b'o le ma bi o don ko ne yɛrɛ bɔra i ka cɛkɔrɔba fɛ yen hmm. cɛkɔrɔba fɛ yen a ka du kɔnɔ n fɔr'i kɔ mhm. mais n y'a sɔrɔ ne jelikɛ kɛra sababu ye ka muso min ɲini a fa n'a ba fɛ k'a furusira taama kɛ ne y'a sɔrɔ o muso bɔra k'o furu sara ɔ muso kura fana donna tuguni mais ka sababuya kɛ mun ye ko denko ko den sɔrɔbaliya ɛɛ e la kuma latigɛ tɛ denmuso sigilen nin ne nin ma don so ne jelikɛ n tɛ sunɔgɔ nin bɛ don nin a jara ba ye a bɛ don a ma ja ba ye a bɛ don kuyate ni ala sɔnna a ma kuyate a fɔlen de k'an ka furu dilan siga t'o rɔ jeliya kun y'o de ye jelinjatigiya kun y'o de ye ka balimaya bɛn ka furu dilan siga t'o rɔ ka balimaya bɛn ka furu dilan furu tɛ se ka tiɲɛ anw ɲɛna aw fa aw fa n'anw fa tile kɛra ka tɛmɛ o kɛlen olu na furu bɛn ka balimaya bɛn anw fana tile selen ko a ka tiɲɛ anw ɲɛna a tɛ tiɲɛ anw ɲɛna abada kuyate ka ne to balo la kuyate
denmuso i dɔɲɔ ni ala sɔnna a ma i bɛ t'i ka cɛganasigi rɔ i n'a mɛn wa den tɛ maa bolo dɛ den bɛ ala de bolo ala kelen pe ala kelen pe e min nalen diɲɛ na e mana n'i yɛrɛ ye ala de nɔ don an minnu bɛ diɲɛ na an mana n'an yɛrɛ ye ala de nɔ don ala de b'a di maa ma n ko ala y'a di la dɔ ma sɔgɔmada kelen k'a minɛ n kɔrɔ kuyate ɔ an ye tila ka ala barika da siga t'o rɔ ale de y'a di la ale de y'a minɛ na n y'a o de ee an ka sabali ko ye
kuyate don kelen tɛ maaya ye wa maaya kun ye mun ye hakili kɔrɔ kun ye ɲamajɔ ye siga t'o rɔ
n denmuso i sabali i k'i sigi k'i ɲɛ bɛn ne ma

n bɛ to yan mɛ ne kɔni tɛ taa madujan ka du kɔnɔ ne ni gogo tɛ se ka sigi kɛ tuguni n'i kɛra subaga ye ka i kɛ ɲaga ye ne m'i kɛcogo dɔn nimɔgɔ e yɛrɛ bɛ mangoya sɔrɔ ne nɔfɛ dɛ ne tɛna taa n tɛ se ka jeliba sɔsɔ e ɲɛna yan mɛ n bɛ n fɛla fɔ e nimɔgɔ ni jeliba nana da ne kan ni jeliba nana fara ne kan e bɛ taa jeli lɔrɔ an la koyi dɔ koyi An ka ko lajɛ an k'an sigi an k'a rɔgɛ i n'a mɛn a bɛ ɲɛnabɔ ko bɛɛ farala ala la tɛ ji sɔrɔ k'a di an k'a min ɲɔgɔn na an ka ji
Namo.
Ne bɛ muso ɲini don min na mhm. woro tan dira ne ma ka taa ɲini a fa n'a ba fɛ suna ani farida la muso in ma ɲini kungo kɔnɔ koyi a ɲinina so de kɔnɔ k'a ɲini bulon kɔnɔ sara ke e y'o gɛn i n'i fa ko k'o furu sa ko ka sababuya kɛ mun ye ko denko ee den tɛ mɔgɔ ta ye koyi i t'i jɔ n ka kelen f'i ɲɛna den tɛ mɔgɔ ta ye den ye ala subahana wa taala de ta ye a ka d'a ye don min na a b'a di maa ma maa min m'a diya a t'a d'o ma ni maa min ka d'a ye don min na a bɛ den d'i ma a bɛ tila k'a minɛ wa den fɛnɛ den tɛ san koyi ala de b'a di maa ma maa ka don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minnɔgɔ kama n'i ye diɲɛ nɔɔsi taama i bɛ tila k'a sɔgɔ girin i t'i miiri muso in ka furu don cogo ma muso in ni den ma na e fɛ yen mɛ i bɛ muso filanan min fana furu e b'a dɔn n'o ye den sɔrɔ muso ye wa jeliba ee n lamɛn kana n ka kuma tigɛ n da kana n ka kuma tigɛ n da muso in furu sara denko de kama ko konaya muso in tɛ kona ye dɛ muso in tɛ den sɔrɔbali ye ala ye muso o muso dan a y'a sɔrɔ den bɛ di dɔ ma mɛ ala ma den di muso dɔ ma mɛ a don de ma se o yɛrɛ tɛ furu sa kun bɔ ne bɔra dɔgɔkɛ fana fɛ yen n taara sɔrɔ muso in bɛ yen ne dɔgɔkɛ fɛ yen awɔ
a bɛ yen i dɔgɔkɛ ye baden ɲuman ye dɛ wa i dɔgɔkɛ y'i da hɔrɔnya la jeliba i da bɔ kuma ninnu na nin tɛ jelikan ye i dɔgɔkɛ y'i da hɔrɔnya
i b'a fɛ ka min fɔ a fɔ n tulo k'a mɛn a duman de ko don dɛ
jeliba namu i ka baara tɔ b'a diɲɛ hali bi
n tulo b'i la sabula namu kan bɛɛ ka bɔ i da bi namu i ma deli ka kan min fɔ nin tɛ jeliya kan ye fɔ
ayiwa ne madujan bɛɛ bɛ ne dɔn dugu nin kɔnɔ yan namu ne ni n fa ma jɛ ka n muso furu sa dɛ awɔ i ɲɛ bɛ ne ba la ne ba ka kow bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka fɔ da la hmm? e m'a fɔ k'i tɛmɛna ne dɔgɔkɛ fɛ k'i ye muso nin sɔrɔ yen wa n y'a sɔrɔ yen kosɛbɛ ne dɔgɔkɛ ka lu ma yen awɔ a bɛ yen
a bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye maa ka lakali tɛ dɛ n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye n bɔra yen sisan sisan aa n'a dun bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka fɛɛrɛ kɛ muso in ka ladon dɛ ni muso in ma ladon ne jelikɛ tɛ sigi su n tɛ sigi tile wa a laban n'a ma sɔn a bɛ kɛ bulon kɔnɔ sigi ye n bɛ taa se bulon kɔnɔ cɛkɔrɔbaw ma an bɛ taa se dugutigi ma bulon kɔnɔ sigi a bɛ kɛ bulon kɔnɔ kuma ye n bɛ se dugutigi fɛ yen sisan sisan bi bɛɛ n bɛ se dugutigi fɛ yen awɔ ne jeliba ko ten e ko ten awɔ o de ye ala sago i sago ka tile hɛrɛ d'an ma o tɛ ko ka tele hɛrɛ d'an ma o ɔn bulon kɔnɔ sigi an bɛ taa n sigi kaba de kan e k'a taatɔ lajɛ ko jeli a donna tan a bɔlen tan ko min t'i ɲɛsira la nin tɛ problème ye o faamuyalen don i m'a fɔ de k'i bɔla karimu fɛ yen wa aa karimu ka kow fana ne nin ye o nɔgɔyalen ye karimu bɛ ne muso ladon ni ale muso de don walima ni ne muso don karimu b'o fɔ ne ye karimu a se bɛ mɔgɔ ladon na a bataraden a tɛ fɔ n kɔ